Lero ndi tsiku lathu limene tikuphunzitsana skill number 2 imene ili digital marketing. Ndiye kuti munthu uphunzire digital marketing komanso uthe kupanga nayo ndalama, ukuyenera kusata zinthu ngati izi. Choyambirira nchokuti umvetsetse kaye kuti digital marketing ndi chani. Ndiye digital marketing Ndi njira imene timatsatsira malonda athu, kaya zinthu zathu olo ntchito zathu pa internet kaya njira iliyonse yokhuzana ndi technology imeneyo ndi imene timaiti digital marketing. Nde digital marketing inagawidwa mmagawo angapo. Tili ndi search engine optimization imeneyo kumeneko kumakhala kuphunzira kuti ungapange bwanji kuti zinthu zako munthu akapanga search zizibwera pamwamba kaya ndi Website yako kaya ndi ma pages ama products ako azipezeka pamwamba. Mwachitsanzo kuti mwapita pa Google paja mwasecha Kam Lunch Tech. Malo mokuti website yanga ibwere pamwamba, koma mukuchita kutsetsereka kupita kumunsi kuti mukaipeze. Komano mwinanso dzinalo lilipo la ine ndekha. Ndi zinthu ngati zimenezozo umayenera kuti uziphunzire kuti munthu akapanga search zinthu zakozo zizibwera pamwamba. Ukuyenera utani? Ndiye mukuyenera muphunzire kaye search engine optimization. Ndiye tili ndi. social media marketing, imeneyi ndiye kuti mumagwiritsa ntchito ma social media platforms kuti mupange promote zinthu zanuzo kaya ndi Facebook, TikTok, YouTube or Instagram ndiye kuti mukuyenera muphunzire zimenezozo. Ndiyenso tili ndi email marketing, email marketing chimene chimakhalapo nchokuti umatumiza ma emails kwa. anthu amene mwawapanga target kuti awatu kene kuti tiatumizire zinthu zathuzi kaya titsatse malonda athu kaya ndi zinthu zathu olo ntchito zathu imeneyo mukuyeneranso muiphunzire email marketing ndiye tili ndi njira inanso imene timati content marketing imene timagwiritsa ntchito ma contents kuti ti Tiyitanire malonda athu ndiye tikuyeneranso tiphunzire content marketing. Tikuyeneranso tiphunzire pay per click marketing, imeneyi kwambiri imakhala ija imakhuzana ndi Facebook ads komanso mwina ngati achina Google ads imene timachita kulipira ku Facebook olo ku Google kuti azipanga promote zinthu zathuzo. ndiye imeneyonso tikuyenera tiiphunzire komanso tili ndi affiliate marketing komano zonsezi tikuyenera kuti tiziphunzire kuti tikhale munthu wa digital marketing okwanira ndiye ngati tifuna kuti tiphunzire digital marketing chachikulu nchokuti tikuyenera kuphunzira imodzi by imodzi koma zinazo zimakhala kuti tiyerekeze ngati seo nde kuti mukuyenera muphunzire kwambiri zimenezozo za zokhuzana ndi search engine makamaka ngati achina google achina chani kuti Zinthu zakozo anthu akazipanga search zizibwera pamwamba nde zinthu ngati zimenezo muyenera kuti muzizimvesesa imoz by imoz ndiye kuphunzilira kwakukulu kumene kuli kodalilika ndi YouTube, YouTube-tu pamakhala ma videos ambiri mbiri ophunzisa zinthu zamtundu uliwose umene mungafune YouTube imakhala ili pompo kukuphunzisani zinthu ziwiri zitatu ngakhaleso pali ma website ena amene amaphunzisa komano. Ndovuta kuti ineyo ndiadziwe kuti ndi ati ndi ati komano YouTube ndi njira yophweka yokuti mutha kuphunzilira ndiye pophunzirapo ndi bwino kuti muyambe ndi imoz by imoz ncholinga chokuti muzimvesesa ndiye mukazakhala kuti zinthu ngati zimenezizi mwazikwanisa mukuzi mukuzitha bhobho ndiye ndi nthawi ino yokuti no mugwiritse ntchito no skill imeneyi ya digital marketing kuti mupange nayo ndalama ndiye kuti muyambe kupanga ndalama ndi digital marketing chachikulu ndi kuzisatsa nokha chifukwa inuyo kungokhala kwanuko kumangokhala kunyumba anthu sangaziwe kuti inuyo muli ndi skill ya digital marketing kwanuko kumakhala kuti kuli mwina ma restaurant, ma saloon omwe amafuna kuti mwina atakhala ndi makasitomala ambirimbiri. Mumathanso kukazisatsa nokha kuti ineyo ndi wa digital marketing nditha kukuthandizirani kuti mupeze makasitomala ambirimbiri. Ndi bwino kuti tizizisatsa tokha. Ndiye kuzisatsako sikutitu mwina ndikumalekezera kuti muzisatse m'mudzi mwanu mokhamo. Chifukwa choti inunso ndi digital marketer, muthanso kugwiritsa ntchito skill yanuyo kuzisatsa nokha kuti anthu akupezeni. anthu adziwe kuti muli ndi skill imeneyo ya digital marketing ndiye mutha kugwiritsanso ntchito njira zimene tinauzana zija ngati achina email marketing content marketing mutha kugwiritsa ntchito ma marketing skills onse amene muli nawo kuti anthu enanso aziwe ma skill anuwo ndiye choyamba nchokuti zisatseni nokha kuti mupeze anthu ochuluka kapena mupeze ma customers ambiri amene afune kuti muwapangire promote zinthu zawo ndiye affiliate marketing muthaso kuigwiritsa ntchito kuti inuyo muzipanga promote ma products ama company ngati achina Amazon aja umatha kukapanga create kaya ndi product kaya kumakapanga promote ma product akuti aliko kale Ndiye umabwera ndi link ngati ineyo mwina chifukwa chakuti ndi content creator ntha kubwera panopa kuti guys ndagula chinthu chakuti chakuti chakuti kuchichemerera pamenepopo chokuti mwina ndagula pa Amazon paja kuti nanunso ngati mufuna kugula gwiritsani ntchito link yangayi. Pamakhalanso ma website tiyerekeze ngati a betting aja amatha kukhala kuti Ukapanga invite anthu, munthuyo akayamba kugwiritsa ntchito ma website ngati amene ajawo, amathano kukuuza kuti uzidya ma peresenti a mwakuti mwakuti malingana ndi ndalama zimene customer uja akumaika. Ndiye affiliate marketing ndi yokuti tithanso kumaigwiritsa ntchito kuti tipeze ndalama mu njira yoteroyo, kupanga promote ma products a ma kampani osiyana siyana. Ndiyeno. Digital marketing imafunikano kuti munthu iweyo uzikhala wa updated nthawi zonse cause dzikoli pamene technology ikumapita chitsogolo kusonyezanso kuti zinthu zikumasintha pafupi ndi pafupi ndi muyenera kuti muzidziwa zinthu za latest kuti ndipeze macustomers mwachangu ndikuyenera kutani and kuti zinthu zangazi zifikirenso anthu ochuluka ndikuyenera kusata njira ziti ndi ziti ndiye tikuyenera kukhala anthu oyisata kwambiri technology kuti chimene chikugwira ntchito yabwino mu nthawi imeneyo ndi chani eyatu mukatero ndiye kuti digital marketing yanu muzaphunzira komanso kupanga nayo ndalama ndiye tionanenso ku video yotsatira imene tibwerenso ndi skill number 3